n'isi onye bụrụ Chukwuka ka mụrụ ebe onye ụwa ya onwe na-adị ụlọ buko arụsị ụlọ ahịa nwa ọsọ ọbụla buko chiefu na agwụ nsi buko ndị abụla ndị edere buko na n'ọdụ ọgwụ ọnwụ a sị na ihe dị mma ga-abịara Chukwuka ọ ga-amụta nwa nwoke ọ ga-amụta nwa nwaanyị ọ ga-amụta ozi eke ozi oye ozu afọ ozu nkwọ ihe dị mma ga-abịara ya nke ọjọọ ga-agbatara ya aka bido n'ụbọchị taata dịrị gaba Chukwuka ga-adị nnekwu karịa ka ọ dị na mbụ ihe dị mma ga-abụ ihu karịa ka ọ dị na mbụ ụbọchị nwoke ụbọchị nwaanyị n'ụbọchị tata isi ga-abịa ọhịa hmm? n'ọna m ụbana mmadụ ezugbo ka ọbanye sụba ọkụ ụbana ya ma abụghị siziri ọkụ ọzọ ihe a si n'aka onye ụwa ya si n'aka ndị arụsị si n'aka ndị nta si n'aka ndị imo na-eweta uke tata ka anyị na-ekwubi okwu wee sị na unu ga-eri oke unu mana unu ga-enyere ya efe ka ọ mere ụwa ya ka ihe dị mma bịabara ya karịa ka ọ na-abịa na mbụ ewere m na-arịọ unu sị unu doo doo onye ọbụla bụ onye ụwa Chukwuka ebe ọbụla ị nọ gị bịa pụta ife n'ụbọchị tata ị bụrụ Okeke bụrụ Okorie bụrụ Okafọ bụrụ Okonkwọ ebe ọbụla ị nọ bịa na ọjị anyị na-akpọku unu anyanwụ na-akpọku unu ikuku na-akpọku unu ọnwa na-akpọku unu mmiri na-akpọku unu elu ala resị gị bịa were ọjị ka ị bịa weta ihe dị mma na ihe dị mma ka ị ga-eweta n'ụbọchị tata wee dịrị gaba na ndụ Chukwuka ebe ọ bụla ọ nọ n'obodo ọ nọ ihe dị mma ga-akpụ ihu nke na ndị mere agwụ meka nka nke na ndị gọrọ ọfọ gọka nka nke na ndị gọchara ọfọ ọfọ elere ha a sị n'ụbọchị tata ndị mere dibịa meka nka ndị gbara afa gbaka nka gbata nke dị mma n'ụbọchị tata a na-akpọku unu sị unu bụko na nke a na-agba n'isi Chukwuka bụ n'ụzọ eziokwu na ọ ga-adịrị ya na mma na ihe niile a kwuru tata n'ihu ya bụ ihe dị mma a sị na ife ọma ga-eso ya nke ọjọọ ga-agbatara ya aka ọ bụkwa otu anyị si kwu ya ka o si je eme n'ihi na ọ bụ afụ ekwu a na-egbu ichie bukonu na na ọjị ya nwasịkọsị ka nne ya nwasịkọsị ka nne ya ọ na-eme nwata be nne ya be nne ya na-akwa ihe o ji ebe na-akwa agwụ were kwekwa anụ na-egbu azụ ma ya dibere isi ya chefu na na ọjị ya Chukwuka ya ewetakwa ego mba ọ nwere ihe m jiri kwuo na ya eweta ego a ka m wepụgodi ọjị nke anyị buru ụzọ wepụ wefụrụ ya ụdị ogbe ihe a bụ ibu n'ụzọ ya ya nakwa Chidimma agadi ka ya dagidere ya ewu na ọjị ahụ gbara sis ọjị gbalụ six bụ ọjị ife dị mma ngwa ada bụ ndị mbụ na ndị egede taranụ ọjị ohu mmụọ na nnụ mmụọ taranụ ọjị ohu ụlọ asaa leenụ mmanya chukwuka ji wee na-akpọku unu na okenye e nyere ọjị ga na-eche aka mmanya ndị mbụ na ndị egede bịanụ bịa kpọta onye bụ onye ụwa Chukwuka ka ọ ṅụọ mmanya ya na ndị isi ya na ya so ndị eze nwoke ya na ndị eze nwaanyị ya na ya so ka ha ṅụrụ mmanya ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-atụ mmanya n'ụzọ Chukwu si na chi na agwụ ya tata ka a na-enye chi na agwụ ya mmanya wee sị ya na ya bịa kọọrọ anyị ya tata n'akụkọ n'ịgba afa ma ya mee ka ihe ọjọọ niile a gbatelu Chukwuka aka maka o nwetebe ihe dị mma ka ogbochi ghara adị n'ụzọ ya ọzọ ka ihe ifere ghara adị n'ụzọ ya ọzọ maka o nwetebe ihe dị mma neenụ mmanya ṅụrụ a sị m na otu anyị siri kwu ya ka ọ ga-esi mee ma ọ bụkwa otu anyị siri gọrọ ya ọfọ ihe ọma ka ọ ga-esi fụ ihe ọma ya rekwara ya ree n'ọfọ neenụ mmanya ṅụrụ mmiri na-egwu ọma a na-egwu ya ka a sị m na ụzọ Chukwuemeka ga-abụ ụzọ mmiri na ọ ga-abụ ụzọ nkụ na nwa mmiri adịghị enwe ilo ogbochi niile dị ya na ilo na asị niile dị n'ụzọ ya ihe nnụgasị ahụ mmụọ ihe nnụgasị ahụ mmadụ okwu na ụka ọ ga-agbate aka ihe ọma ga-abịa were ga-abụ nke ya ewere ọgwụ ṅụrụ nkwụ agwụisi ṅụrụnụ mmanya ya mmụọ riri ihe nwata ya gbara ya ọgụ mmụọ ọbụla riri ife gị ga-agbara gị ọgụ na mmụọ gbara gị na mmadụ lee na ya ṅụrụnụ mmanya ọfọ ṅụrụ na na kwụrụ ka a na-etiwa akị ọ na-eme akwa ọkụkọ tiwaa akị ifere emee mkpume unu ekwena ihe ifere dịrị chukwu emeka chukwuka bikonu chi ndị ọ na-akụrụ ndị agwụ bikonu neenụ mmanya ṅụrụ ọ ga-adịrị ya na mma bikonu eze nwanyị mana na enwere na nwa na ọfọ ṅụrụ na ala ndị mere dibịa meka nka ndị mụ na ha were gị ụwa neenụ mmanya ọchụ na a na-eku unu ụbọchị taata bụ afọ a sị ka ihe niile anyị ga-eme n'isi Chukwu Emeka eh, Chukwuka n'ụbọchị taata ka ọ bụrụ ihe dị mma ana ga-egbu ya aka nzu emechaa ya ọ dịrị Chukwu Emeka na mma eh, Chukwuka na mma ọ bụkwa otu anyị siri kwu ya ka o si ji eme na oyi n'ọfọ ịhaa ụbọchị taata bụ afọ n'afọ ahịa hmm? ebubara nwa ezo isi nwụrụ ụnụ mmanya na ọ bụ ụnụ fụrụ ndị mmanya a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-eme eme a na-ekwu ekwu onye ugbo ji eritụwa rịpa ka ọ bụla dibịa ngwa aga na ekpiri ahụ a na-ajụ ekpiri oyi ama ka mmiri ama ọgazị akịka ya dị n'ahụ uko na arụsị na-apụ apụ ngwa aga mbudoro akụ bịaba na ọjị nwa were ofu ji mbudoro akụ bịa were ji

e wee sị unu biko na Chukwuka a ga-agba ka ngwọ ma tụkwuo ka nkwụ enu ọ ga-ezori ya gidigidi ọ ga-ezori ya gidigidi ihe ọma ga-abịa ezi ezi gata gata gata gata ezi ezi ọchụ na a na-ebu ọnụ n'ọnwa agụ ka ọ bụ mana ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ tụba kpọmkpọm ka nkwụ enu iko eju na nkwụ enu na-ataba kpọmkpọm iko eju ntu a ka ọ ga-esi dịrị Chukwuka e wee sị unu dododo anya n'ụlọ kaikai anya mmanya ngwọ ka anyị na-enye ụnụ a ga-enye ụnụ nkwụ enu ọkụkọ ụnụ bịa ma ụnụ bịa kwuo ka ọ ga-esi doo wuo na onye abụ onye ụwa ya kọrọ na ya akwụkwọ bara uru n'onwe ha nke anyị ma na onwe anyị Chukwuka bụ na igwe a na-akpọ ọgara odi eji amụrị ọgara ofu eji akparịta nkata ebe ahụ ka anyị na ya na-afụ ma na-ekwu mana asị m unu buko ụnụ ma mbịa ụnụ ma ka o si dịrị ya ihere niile na nsogbu niile okwu na ụka niile ụbọchị niile a taata ụnụ na-aṅụ mmanya ụnụ ga-ala mmanya Chukwuka ma mee ka ọ dịrị ya na mma n'ụbọchị taata

ugwu ọkụ ọnụ abụ isi ike nga abụ isi ọha mee ụnụ mmanya ya dịrị Chukwuka na mma ọjọọ gbatara ya aka ọchụ na anaghị ebu ọnụ ọ gbaa mbọ ọ ga-agbata ego ọ chụọ n'ọhịa na ọ bụ mgbe gboo ka a sị mgbe wa n'ọhịa wana n'ụzọ na ọ wa n'ụzọ na aka njiji eji ya mana ka kịta mgbe na wa n'ọhịa wa n'ụlọ wa na nta wa n'imo wata ihe dị mma

na aka m azụ a na-anwụ unyi ọ na-eme ugobu zuo chakee ya bana n'ụgbọ afa ka anyị bido ozugbo ese puku na ụdị asaa ka ọ dị ya bana nọ n'ụgbọ afa ahụ onye a bụrụ Chukwuka a na-ajụ onye bụ chi onye bụ agwụ ya chukwu ebe ọ bụla ọ nọ na onye bụ chi onye bụ agwụ onye a kpọrọ Chukwuka onye bụ chi onye bụ agwụ ya ị bụrụ Okeke bụrụ Okorie bụrụ oke afọ bụrụ oke nkwọ bịa pụta ife onye bụ chi onye bụ agwụ onye a kpọrọ Chukwuka ndị mbụ na ndị egede ndị arụsị ndị ọgwụ ndị eze nwoke ndị eze nwaanyị owu mmụọ na anụ mmụọ bikonu arụsị dị na mmiri arụsị dị n'elu ala arụsị nọ n'ọhịa bikonu arụsị na-akwụgharị n'ụzọ asị m unu dododo ndị otu nwoke ndị otu nwaanyị ndị otu ike ndị anyị na ha wuru nye ụwa ngwa ganụ gwanụ anyị nke bụ eziokwu na atụrụ anyị mgbe mụ na aga n'ụgha ma ụnụ tụọ ndụ iwu ụgha ofe ekwe n'ụnụ mana ekwe n'ụnụ ụnụ kwuo eziokwu ndụ ya bụkwa nke chukwu ka site na chukwu gị na ala ka a gụrụ ka ọ dị onye bụ chi onye bụ agwụ ya onye akpụrụ chukwu ka

anyị achịzuo onye ya ọ na-achị ya afịa ụzọ naanọ wee kọba akụkọ dị na ya hmm? achịa ya four times wee sị m ọha akwụ ee ọha akwụ bụ ihe mpụmazụ n'ọhịa na-ewetara gị ihe mpụmazụ ya na-ebutere gị nsogbu ọkara ogbi ee mana ya chọrọ ka ị dị mma na ya chọrọ ka chi dị mma dịrị gị mana ọnwa bụ ahịhịa nyere ya nke e kwesịrị ịmị anya na ọya bụ iwu ya na ya bụrụ iwu akwa ọbụla sị na ya bụ ogbuefi n'odogwu ka ya bụ na-aga achụrụ ya aja na-aga achụrụ ya aja ma nye ya a na-eri eri enyecha ya a na-eri eri egwuori ya ma egwu egwuregwu egwu n'ọya na ndị ichie so wee bịa ije ahụ i jebere ka a gwazie ya na i jebe n'ụzọ ije ngwa ya dube gị chebe gị ya mee ka ọ dịrị gị mma ofu etere ose ekwebe gị okwu ofu ogbute ka atọrị ọmụ nkwụ etere ogbute atọcha ọmụ nkwụ ka a gwa gị okwu ihe ahụ ị na-atara arịrị etere na-abụ ikpe ngị na nwoke aja adụzi n'ikpe ngị na nwaanyị aja adụzi n'ikpe si bebe ofu etere mgbe si gụba ijite etere ka a gụọrọ gị mbọ ma mbọ wee kpọkuo onye bụ onye ụwa gị ha na ndị ụrasị ha na ha were bịakwute gị ka chi dị mma dịrị gị etere ofu ndị ụrasị ọsịba ọkara akwụ ee nya na okwu bụ eziokwu ọ bụrụ ọkra afọ a nụrụ chukwuka ụwa atụrụkpa ọgharị sọdị ya atụrụkpa ọgharị ọsịba ogiri ọgharị ọgharị ogiri na ya agbachakwa akpịrị atụrụkpa ogiri ekwe ihe bụ ume na-ewu ya na-akpata na-edichapụ ọgharị na-abụ ndụdọ jiri dị n'ụzọ ya ogiri atụrụkpa ume na-ewu jiri do mm, ihe a na-akpata na-edichapụ jiri dị n'ụzọ gị ihe na-adọ gị ndụdọ ka a na-agwa gị onye bụ chi onye bụ agwụ onye akpụrụ chukwuka ọkpara sị m uruhu ete ee uruhu ofu gwa ka a kpara ihe a na-eri ihe anyị na-eri okwu ma ya enyekwa ihe a na-eri eri n'ọkwa ihe a na-eri eri ga-eme chidimma ga-eji do ụmụ eto ogeri emechaa bụkwa ụmụ nwaanyị a were kpara ihe a na-eri eri uruhu ogeri ka e gburu gị ọnọdụ ịnọ n'oke echiche ka chidimma dị ofu ogeri ka ndụdọ na ọ sị m ka ihe a na-eme ọ nọkata ịnọ ị na-ahụ njuju m oyi na-eche echiche ka ọ na etu uruhu ọ sị m ogeri ete ofu ete uche echezina gị ogeri uruhu ihe a na-ewetara gị ihe ịnọ n'oke okwu bụ ihe si na eto ogbute ihe a na-eweta ihe ịnọ n'oke echiche si na eto ogbute gị ọ sị a kpọọ ya ete naabọ ọ sị m odi ete ee onye bụ chi onye bụ agwụ ya ijite odi onye bụ chi onye bụ agwụ onye a kpọrọ chukwuka ya gwanụ m eziokwu odi ogeri gwa ogwugwu arụta ete naabọ gwa m ọ sị m odi etere anyị ticha ekwe anyị tiere gị ekwe egbekwa ma agba agba na-ekwu ma ma agba ọ bụrụ mmadụ ma isi dị ya mma ọ bụrụ ka ọjọọ ga-eji anaziri mmiri n'aka chukwuka eturu obi sị na a ga-achọ eri aja eturu obi ma ya makwa na ya buru ibu ogeri obi na ihe anyị na-agwa ya okwu ya bụ ka ọ maghapụzi gị ndụdọ ahụ ji gị ee ọ ka a maghapụ ndụdọ ji anụ eturu ogeri ka ajọ okwu na nkwụtọ ọ sị m eturu ogeri ka ajọ okwu na n'ogwe dị ihu na be gị onye bụ chi onye bụ agwụ ya kpọrọnụ ya n'afa aha ka m mara nke bụ eziokwu karịa chukwuka n'obukwuru etere odi n'obukwuru etere odi n'obukwara igwe etere naabọ sị mba ebe ose etere odi ose gbaka egbobi iwu iwu ọnụmanụ ma gbaa ajọ okwu mekwa odi etere

akpụkọ oyi egbuo ri ọkụkọ ahụ ya kwuo nke bụ eziokwu ogeri ogbute kemgbe e debere ya n'ụsọ n'ogbe ogbute ya n'ọhịa ka ya ji adị ọgarị naabọ bụ nke a ya dọbara ndụdọ ka a ga-eji wee chọzie ịjụ ese ya ee ọ ndụdọ ahụ e dọrọ ka anyị jiri wee chọọ ka anyị mara onye bụ bụ onye ụwa chukwuka ka e wee bịa kpọọ gị ka e gbuoro gị anụ ka chukwuka rie amadi ka o riekwa amadi ka e gbuo anụ ọgarị naabọ ka ndụdọ na eziokwu kedu afa gị n'aha onye ụwa chukwuka uruhu ọgarị ụna ga-akpakwara m ihe a na-eri eri n'ọkwa ihe a na-eri eri ahụ a ji enyebeghị m n'ọ ya butere ndụdọ ya butere ihe iji ụgwọ etere uruhu ya butere ihe ibu agha ogeri ya tara ka a kpụọ ya n'ụzọ ọrụ kwụsie okwu ya ike etere uruhu ka ihe ibu agha na uruhu naabọ ka ụgwọ na ogeri obi ee ka ibu ahụ ya bụrụ gị ka ibu ahụ dịzie n'ụsọ ogeri odi ee ya na-agbaghị igwe na-agbaghị igwe n'ogbe odi ee ọ sị nke ịrịa ogeri obi ihe a na-ewetara ihe eji edebe chidimma n'ụsọ ka edebezi ihe ahụ n'ụsọ ka chidimma dịrị ụsọ ya ebe afọ ya oho obodo a na ajịja abịa na ajịja oho dị ọ na-echizi ntị ogeri na odi ọ sị m arụsị bụ ogbu ogeri na abụ ee soro gbaba ute odi ogeri eze nwaanyị ọ sị m odi ọha echi na ntị onye buchiri ebe agụ arụsị abụ ogbu a arụsị nwaanyị a bụrụ na ogwute a ga-awara m ji o ee a ga-awara gị ji obere ogbi ọ sịrị ka a kwụsịzie ihe ohi a na-emego akpara ihe a na-eri eri a ga-enyekwu ya ma ji ka e wee gboo ihe ohi ha na-emego onye ijite ọbara ee dibịa ọ sị m na ọ bụ uruhu ọbara na ọ bụ uruhu ọbara a ka a ga-eji gbaa ijite ogbe onye egbu abara ya ee ogbe uruhu edebere na mgbugbo ijite uruhu ee ọbara ogwute abụ isi na akwụ ogwute ogbe ogwute a ee ọbara uruhu emebiri ihe ịda ajịja ọbara ejeri ya chukwu ọ bụrụ uruhu ọbara eziokwu sị ya ọgara aka ụta igwe jee n'ike ara anya n'ike ọgara ọha onye bụ chi onye bụ agụ onye a kpọrọ chukwuka eziokwu eziokwu gwanụ m anya dibịa ọsọ onye a ga-eji gbaba ogbe etere ọ sị na o nwere nwanne ya bụ okorie soro wetara ya ihe ifere soro mee ka ya taa afụfụ ogbe aka onye iji ọ sị na ndị uruhu aka na-agwa ya etere uruhu ee na ha buru ya agha ya na ha dọchiri ndụdọ ntị aka etere emechara e kwukwu okwu ya dị n'ọfọ n'aka onye ụwa ya aka onye ụwa gị aha onye ga-ada eri ihe ya eziokwu ogologo onye onye ọka n'odi ya ọ sị na ihe a bụkwa etere odi o na ihe a bụkwara ibuo okwu n'okwu onye a kpọrọ okorafọ soro dị ya ndụdọ nwetara ya nsogbu mkpụrụ na anụ ya mbịakwa gbuo ogbe ya bụkwuru okorie kwa ọzọ na nwata nwaanyị ya na okorie ahụ wụrụ ndị soro dị ya ndụdọ ya buru iwo na ya bụsikwara ndị ahụ ibu kịta afọ egwu a na-egwu iche adị ekwu ya onye bụzi onye ụwa chukwuka ịbụrụ okeke bụrụ okorie bụrụ okafọ kwuo n'ala onye bụ chi onye bụ agụ chukwuka agwata unu enyekwa m akwụ ogbe ka e were kwụọ ndị ogbe na-abụ ee a ga-enye gị ego ka e were kwụọ ndị otu ya ndị nkwụgharị nkwụgharị eziokwu usogharịwa a ga-akwụkwa m ụgwọ ego m ee a ga-akwụ gị ụgwọ ego gị eweta 10 naira eweta 20 naira eweta 50 naira eweta 100 naira e were nye unu ibu na mmiri ose etere e wee were ego a wee kpee ikpe etere na abụ ka e kwubie okwu ọgaratara kpọọ ya n'ụzọ ọnụ ọ sị na etere ọgarị ma ya ekwuru n'ajọ okwu etere ose chiekwu n'ajọ okwu eziokwu ofuru ka ofe ọrụ oyibo ihe a na-eweta nsogbu owesị m na-aga akpọkwa ogiri na odi na ọ bụ ogiri na odi ga-egbo ihe nọ n'uruhu ogiri ya ga-egbu ofu ogiri a ga-agwari ya ji ya bụ odi ogiri arụsị nwaanyị ahụ bụ ogwugwu ya ya ji aba mba ya ji eko na-aga akwari odi ogbe na-aga eburu ibu rekpari uruhu ofu ogiri uruhu ee ka ihe nọ n'okpohuru na n'aha odi uruhu a ee n'aha ojii a